mayi anga anali ndi mkwiyo waukulu omwe samafuna kukhala nane atachita zimenezo zakanika ine ndinabadwa ndinabadwira ku queens anthu omwe anagwira ntchito ku queens 1990 akhoza kukumbukira kuti ku queens 1990 kunapezeka mwana mu bini 4 june mwanayo ndineyo mayi anga ananditaya mu binimo kumene anapita mayi anga kuja anadzabwera ineyo nditakula nditayamba nazale anandiba atandiba anapita nane kumene wamakhala komano nthawi imene amanditenga pamene paja sanalinso ndi ganizo lokuti akufuna kundilera iyayi komano kufuna kumalizitsa zimene wanaziyamba zofuna kundipha kumene kuja anandikumbira dzenje kuti anditsendere kumeneko kwa moyo akwirire ndi mchenga mwamwayi anthu ena anali akubwera mutsidya mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mtsikana uyu amene adakumana ndi nkhanza zosasimbika kuchokera kwa mayi wake weniweni omubereka mpaka moyo unamududuluza ndi kumukankhira ku phompho kumene akufunitsitsa atatulukako lero kodi nkhani ya mtsikanayu yayenda bwanji kuti ifike potere tiyeni timvere limodzi nkhani yomvetsa chisoni ya mtsikanayu ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe kapenanso malonda amene mungafune kutsatsa pa chanelo ino ya factory 265 media

koma kwathu kwenikweni ndi kwa bvumbwe uh, ineyo ndinabadwira ku queens koma mayi anga ndi bambo anga ndokuti anachimwitsana pa sukulu pa chibale kumuzi kwathu kwa bvumbwe ndiyeno chifukwa chonena kuti akuchimuna ndi akuchikazi anakana za kukwatirana komanso zokuti anthu akhale limodzi kapena patenge dongosolo lenileni loyenera kuti an- mwana wobwera uja akhale ndi udindo makolo aja akhale ndi udindo onse awiri komano akuchimuna ndi akuchikazi anagwirizana kunena kuti mimba ataivomera koma ana awo asatengane chifukwa kuti ndife amodzi zomwe zinapangisa kuti mayi anga akhale ndi mkwiyo waukulu chifukwa anali atakonda bambo angawa mosawerengera kunena kuti ndi m'bale ndiye anandisunga ndithu nthawi imeneyoyo kufikira nthawi yomwe ine ndina anapezeka kuti ndikubadwa ndinabadwira ku queens kuchipatala komano sanavomereze udindo kuti andilere mm anapezeka anapanga chiganizo chokuti anditaye andiphe komano kundipha kwawo anangofuna kuti akangondiponya mu bini mu queens kuja basi iwo azipita ndi moyo wawo kaya amayembekeza kuti ndifera mmene momo sindikudziwa kuti iwo maganizo ano koma naye kandiponya mu bini muja anandiponya mmenemo mayi awo amene analipo nthawi imene kuchipatala anali ku kitchen kokaphika zokuti wadye iwowo anapeza mpata othawa nthawi imeneyoyo kumene analowera sili- samaziwa zibanga mpaka na- anafikira kubwera nthawi imene anabwera ndiyeno akuchimuna anabwera kuti azaoneno mwana amene wabadwa pomwe atamva uthenga kuti kuli mwana anapeza kuti mayi anga mu ward mulibe agogo anga ali ku kitchen ndiyeno panjano pa gate panja akuti paene panali bin-po panadzaza anthu nkumanena kuti muli mwana ndikuti ndikulira nthawi imeneyo ndeno an- makolo aja anathamangira kumene kuti akaone kuti kodi ndi, ndi mzimu pa iwo amaziwa kunena kuti mayi anga sali ochilandira kuti andilandire ineyo kuziko ndekuti anali akuonanso njira zina zimene amapanga nthawi imene anali ndi mi- anali ndi mimba iwowo ndiye chimene chinapangisa mwina kuti athamangire msanga kumene kuja akaone kuti mwanayo ndiuti chifukwa kuti mayi anga sanawapeze ku ward kuja nde atafika muja anapeza kuti ndine chifukwa cha maonekedwe omwe ndinali nawo nthawi imeneyo ndimafanana ndi makolo angawo komanso nsalu zimene adakonzekera kuti andilandirire ndipo anatenga anatengapo sitepe yonditenga ku- ku- mu- mu bini muja kulembetsa statement ku polisi ndikupanga chisankho choti andilere akuchimuna chifukwa kuti kuchikazi sanakakwanisa kuti anditenge chifukwa kumene kunali mzimayi yemwe samafuna kuti ndikhale ndi moyo ndiye bambo anga anapanga chiganizo chokalowola mkazi kuchikwawa ndikumakhala naye kumandilera ineyo chifukwa choona kuti sanakakwanisa kuti azingokhala ndikumandisamala ineyo bambo anga anapita Joburg ndikumangotumiza thandizo kwa akazi wawo amene andi- anawakwatira oti andilere ine ndiye anapezekano kuti anali mzimayi wokuti ino alibe mwana Ye- kuyamba kulera mwana anali ineyo anali mtsikana ndinene choncho ndiye chifukwa choona kuti ino mayi angawo anali akuluko uyu anali mtsikanako kumene anapita kuja amafufuza kumafufuza kuti kodi moyo wanga ukuyenda bwanji anamva kuti ndakula ndayamba kupita sukulu ndipo anayamba kubwera kuzafuna kumalizisa ntchito yawo yofuna kundipha mwina Ndipo- tisana- tisanafike kaye kumeneko mm. mwafotokoza kuti anakutengani ndikumakhala ndi amayi ena amene bambo anu anakwatira mm. sindikudziwa kuti mayi amenewa ankakhala nanu motani nthawi imene kuti ino ndine mwana wakhanda sindingakhale ndi umboni kuti amakhala nane motani koma ngati ndinafika pokuti ndayamba kupita ku sukulu ndekuti amakhala ni chifukwa amakhala nane bwino ndinene choncho chifukwa kuti mwana kuti sukhala naye bwino akuchimuna aja maso anali pa mzimayiyu sanakandipanga choyipa china chilichonse eh, ndiyeno a- ndikupita ku- ndandiyambisa sukulu mayi anga aja azindikira kuti ndakula kutengera kuti anandisiya kakhanda nde andilera ndakula ndikupita ku sukulu iwo mtima wawo unalibe oyipidwa kunena kuti An- akufunabe basi atandipha anabwera dera limene timakhala kwathuko koma aliyense osaziwa ndikundidikirira panjira ndikuchoka ku sukulu ndikumandifunsa kuti mayi ako maaziwa ine kunena kuti e ndimaziwa mayi ako ndi ndani ine kutchula omwe ndasiya ku nyumba chifukwa amene ndikwaziwa ndi iwo anati ayitu mayi ako ndi ndani mayi ako ndine tiyeko kuno ndikunditenga iwo aja mondikakamiza kuwalondola kumene iwo amafuna kuti tipite chifukwa kuti anali munthu wamkulu analidi ongoninyamula kumapita kumene anapita nane kuja anapezeka kunena kuti sanafune kuti akhale nane bwinobwino kumene kuja ndine mwana wang'ono ndimapita ku toilet pena paliponse koma iwo sanafune kuti atenge udindo omachosa zoyipa zija anafuna kuti apite nane ku toilet ngati akufuna kundiphunzitsa kulowa mtoilet komano ali ndi cholinga chofuna kukanditsendera mtoilet muja imene inino ndi time yoyambira kuona nkhanza za makolo anga kutengera mu mbiri imene amandiuza azibale angawo ndiye ati atapezeka kunena kuti akundipitisa mtoileti muja anayamba kunditsendera mtoileti anthu o- okumva phokoso ndi kukuwa ati ankaganiza kunena kuti ndikuti ndi ngozi poti mayi anga amandikalipira kuti ndingopita panja pena paliponse kumapanga chimbuzi mwina ndikufuna kuti nditani ndiphunzire kukhala mtoilet atapita mmene muja akandipulumutse anapezadi mayi anga ali kalikiliki kunditsendera mtoilet muja mutu uno wathina mtoilet muja mpomweno anawatenga iwo aja kupita nawo ku polisi ndekuti inenso ndinali polisi konkuja kufufuza kumtundu kwathu anabwera akuchimuna ndikufotokoza mwanayitu kunyumba anasowa kalekale munthu yemwe tina anamtenga sitimatani sitimaziwa kandi munamtenga ndinu bwanji mwana mukutenga mwa njira imeneyi komanso nkumazampanga nkhanza ngati zimenezi ndeno apolisi anasunga mayi anga akuchimuna ananditenga kundiperekanso m'manja mwa mzimayi yemwe amandisamala uja nkumakhala nawo mayi anga aja chifukwa choona kuti anali woyenera kuti anadandaula komanso aziku- azibale awo anadandaula anatulutsidwa pa belo kumene kuja anatulutsidwa anapita kandi kuti kandi kuti inenso ndekuti kamsinkhu kakukula anabweranso ulendo wina kuzanditenganso ndichokanso ku sukulu kachikena ulendo umenewu ati anapita nane tima amakuti ku Mbayani ku Mbayaniku akuti ndinakhala nawo kwa wiki imodzi kwa wiki imodzi imene ndikuti azibale anga akuchimuna aja ali kalikiliki kundisaka kuti ndili kuti iwo nthawi imene ino akupanga nzeru zokuti andichotsa bwanji moyo wanga ndiye ati anaphika tiyi ndikunditsira tiyi uja ndikuthiramo tameki mu tiyi muja ndiye nkutenga pelo kupita kuti akatenge madzi ku Masafu mbuyo munono ndiye kuti tameki uja wayamba kugwira ntchito maneba ndomwe anandiona ndili salisali ndiomwe anatenga ati mchere achina mkaka kunimwesa poganiza kunena kuti ndadya tameki mwina kaya ndi wansomba kaya ndi wachani wa tomato kuti anayikira mwina makoswe osadziwa kuti mayi anga anapangira dala ndiye umboni wa kuchipatala umene unaperekedwa kuti a mwana uyutu anamwa tiyi yemwe anali ndi poizoni anthu aja nkuti mwana uyu koma tiyi anampatsa ndi mayi yake ndipo mmusi amapasa tinatani tinaona anamangidwanso kachikena atamangidwa ulendo umenewu akuti panavuta kuti atulusidwe komano anazatulukabe basi nde kuti iwowa adakali oyipidwabe basi kuti ndipezekebe kuziko kuno anakapanganso pulani ina yondibaso kachikena kwa mayi anga omwe aja amene anali ndi udindo wondilera aja amazandiba kutengera kuti akakhala amakhala ndi mapulani kuchokera patali sizokuti amangonyamuka basi nde ulendo uwu akuti anazatukwana kumutukwana mzimayi uja Ah, ndi- wosabereka sudziwa mmene mwana timampangira chani chani ndipase mwana wanga ee andilaule mzimayi uja anaganiza kuti aah ndingowapasa mwana wawo anatenga nkuwauza akuchimuna kuti anabwera atukwana nkulankhula izizi ndiyeno mwana wawo ndawatani ndawapasa mwapasa mwanayo bwanji simunatiuze nde kumene anapita nane mayi anga anakakhala nane kwa nthawi yokoneka kuti inali yayitaliko pang'ono kumene kuja kuti anapanga tsiku kunali kubangwe kubangwe kuli mtsinje wina wake amauti kaya ndi Likhubula kaya ndi mtsinje wanji komano kuli mtsinje kubangwe kuja Ndi- Luchenza kumene kuti kapena?
aba- eh?
luchenza Eh, nde kuti luchenza umene unadula bangwe ndi bca eh, luchenza ameneyo mtsinje umenewo ndi kumene anapita nane anandisenzetsa zovala kuti tikachape kumene kuja tafika kumene kuja anapezeka kunena kuti iwo aja anayamba kumafukula madzi nthawi imene ija eti eti inali nthawi ya chilimwe moti madzi akuvutako pang'ono ndiye munthu amatha kukumba chisime ndikumatani ndikumatunga madzi nkumagwiritsa ntchito ndiye oganiza amaganiza kuti a- amene amaona patali eti amati akupanga zokuti apange apeze madzi abwino kuti azichapa osadziwa kuti apanga dongosolo lokuti andikwirire wamoyo kumtsinje kuja Ndipo anthu aja ataona kuti ah kani iwowa sakufuna kutunga madzi akufuna kupha mwana uja atamvatso kulira ndi zimene anaona kuti anafulumiza kuzandipulumusa ndipo anathawa mayi anga aja sadapezeke atathawa osapezeka ine ananditengaso ndina- anandifunsa mafunso ndinavu- navu- ndinafotokoza kumene ndimachokera makolo anga bambo anga ndi ndani ndipo anandilonda anathandiziraso kuti adziwe kuti makolo anga ena kwawo ndi kuti ndipo anazanditengaso kwathu kuchimuna ndikumakakhala nane komano ngakhale ndinapita kwathu kuchimuna ndikumakakhala ndinali ndi nkhawa kuti mmene ndayamba kukhala chonchino abweranso azanditenge akazanditenga ndikuti sindikudziwa chimene chingazandichitikire chotsatira ndikuyenera ndichoke ndipo ndinathawa kunyumba kwa mayi anga amene ndimakhala nawo bwinowo ndinathawa ndikumakadziyendera ndi dziko lapansi tsopano ndinali no gulu la ana amasikini kuyambira nthawi imeneyi chifukwa chofuna kupulumutsa moyo wanga m'manja mwa kholo langa limene linandibereka Ah, Mm. tatipatseni chithunzithunzi kuti tsiku limeneli limene munachoka kwanu ndikungonyamuka kuti mukuyendayenda tsiku limeneli munayenda motani tsiku limeneli ndinanyamuka poti ndinalibe wang'ono koma ndinayenda wapansi kuchokera kwa Bvumbwe kuzafika ku tauni ndinayenda wapansi mayendedwe omwe ndinayenda no misewu sindingathe kukumbukira ndinali wachichepere ndiye tsopano Komano- kufika kuchoka kwa Bvumbwe wafika Mm. mu Limbe mwana wang'ono yekha yekha zinatha bwanji tsiku loyambiriralo pamene nditachoka kwa Bvumbwe nditafika ndinafika ku Chigumula ku Chigumulako kumene ndinakumana ndi abambo ena ake achipostori ndinakumana nawo madzulozulo nde ndinkangolira abambo aja anandiuzano kuti tiyeko kunyumba kwanga ndiyeno kunyumba kwawo kuja ndinakhalako akazi awo anafotokozera ndikuona ndi msinkhu umene ndinali anaona kuti ndigone kunyumba kwawo mamawa andipitise ku polisi ya kwa Bvumbwe kupolisi kwa Bvumbwe apolisi ena anapanga chiganizo chokuti ndikhale ku nyumba kwawo kwinaku akufufuza kwathu chifukwa kwathu sindimafotokoza bwinobwinoyi chifukwa sinali ndikuziwaso bwinobwino ndeno anayamba kupezeka kuti anasochera nane ku- kumene ndimawapatsira mapu anasochera nane anapita nane mbali zina komwe abale anga sanapezeke chifukwa kuti ndinalibe kuthekera kuti ndingafotokoze bwinobwino kuti dzina langalo ndikuziwa koma mmene ndayendera kuti ndipezeke kuti kwathuko ndi kwa ndani ndi ndani ndi ndani sindinakakwanisa ndeno ndinapezeka kuti ndinaganizaso zothawa ku nyumba ya apolisi aja kuona kuti akunokobe afunanso anditenge akandibwezerese m'manja momwe muja omwe akanika kuti anditetezere ndizikhala mwamtendere ndingothawa ndinathawaso ndinayamba kupitiriza moyo wanga kuchoka kwa Bvumbweso ku polisi kubwererano kupita ku tawoni ku Bangwe ndinafika ku Bangwe moyo wanga unali moyo wovuta wokuti ndimadya zotola ndikuti munthu asatole asagule nzimbe ndikuti uthamangira nsonga ijo kukatola ndiye kunalinso ana ena omwe analinso nawonso mavuto awo sindimadziwa kuti iwo apezeka bwanji kuti azipezeka na kusakutola zokudya kumadikira kuti mandasi la munthu likagwa pogona umagona m'mabenchi sindimadziwa kuti iwo anapezeka bwanji munjira zimwe pamene alipo gulu ndiyeno ndinaona kuti ah, pogona apa pakuvuta ndikuyenera ndikagone kuti ndikagone pa chalichi apo sindimadziwa kuti pa chalichipo pali alonda ndiye ndinakagona pa chalichi ya Seventh Day ina yake kenako anabwera abambo amati ah ine ndi mulonda wa pano bwanji ukupezeka pano ndiye ndinali kuti ine kukamba nkhani yayitali sindinakakwanisa ndinkangolira abambo aja anaona kuti ndikufunika thandizo ndipo akazi awo samakhala nawo pamenepopo ayi koma iwo anali ku kotasi kwawo kamene amakhala ndiyeno anakha- anapanga chiganizo kuti ndizikhala nawo kwa masiku ochepa akazi awo atabwera anafotokoza china chilichonse basi ino anapezeka kuti akazi awo ananditenga kuti anene ku Chiradzulu ku Chiradzulu kuja mukuziwa kuti mwana yemwe si wako ndiye kuti mwana wina wangokutenga kuti tapita mzikakhala naye zosiyana kuti ungamukhale naye kuti unapanga chisankho chokuti ndifuna ndizikhala naye amayi aja amapanga nkhaza zomasonyeza kunena kuti sanavomereze mtima wawo sunakhutitsidwe kuti ndingamakhale nawo mwina pali zimene amaganiza kuti mwina ndine mwana wa amuna awowo sindikudziwa zimene amaganiza komano sindinakhale nawo bwino kumene kuja ndiye ndinapanga chisankho choti ndichoke kumene kuja ndibwererenso kutawuni kumene ndinali komanso movuta chifukwa ndikutali ndiye ndinabwerera kubwerera m'Mulibujeni ku Bangwe kumene ndimakhala mu msika wa ku Bangwe ah, kumadya kumene kuja movutika kumagona movutika nde tsiku lomalizira limene ndinagona ku Bangwe lomwe ndinapanga chisankho kuti ndichokeko chinachitika ndi chokuti ndinagona pafupi ndi pa butchala pomwe pamaphedwa mbuzi nde ndinagona pa benchi ina imene inali pafupi nayo koma sindinkadziwa kuti pamalopo ndi pa butchala pafupi ndi pa butchala ndipo pakati pa usiku kunabwera fisi yemwe anabwera ndikuzandiyimira pafupi ndithu ndikumandifwenkeza akafwenka akapuma mpweya uja ndekuti ine zovala zanga kuma- kuma- kumagwedera ndi mpweya wa fisi uja koma sanandipange kena chilichonse ndekuti nthawi imeneyi ndikungolira Ah, nditatero ndinapanga chiganizo kuti acha kuti ah, ukuku ndiphedwa ndikuthawa nkhanza za makolo wanga pano ndifuna kuphedwa ndi zinyama ndichokeko ndipite kwina koma kumene ndimapita sindimaziwa ndimangoti ndipite uku ndiyeno ndimafunsa anthu kuti ndikupita uku ndi kuti nandiuza kuti kumeneko ndi ku Limbe oh ndiye ndinanyamuka mmamawa ndikuyenda mphepete mwasewu ndinkati ndioloke ndipite mbali ina ku Bangwe kuja mukamatsetsereka kuti mwachoka mumsika muja mukutsetsereka chonchi napezeka kuti galimoto ya bekale inkafuna kuti indigunde komanso inakhala kuti inandigunda aliyense ankaganiza kuti yandigunda koma sinandigunde poti mulungu anazapezeka onena kuti wandichepesa ndili pakati kati kati kati penipeni pamateyala galimoto ija yadusa ine ndinazuka kumapitirira ndi moyo wanga ndipo anthu ananena kuti izizi sizachitike munomu ndi mulungu mwanayu akuyenda mmene akuyenderamu koma mulungu akumutani akumulonda ali naye pa- pamodzi zimene sinazisamale chifukwa ndinali ndikulingalira za mmene moyo wanga ukuyendera zimene ndakumana nazo zinthu za fisi zija ndimangopitiriza kumene ndikupita napezeka kuti ndili ku Limbe ku Limbe kuja ndinakhalako kwa miyezi ndithu komano chifukwa chokuchuluka kwa anzanga amene timapemphapempha kumapezeka kuti chokudya chikangoti chagwera pansi otola samaziwika sizikupezeka zokudya naona kuti ndichokeko ndipite ku tauni ina kumene ndinaona msewu watala kumene umalowera mbali zina pano pamene uko ndikusochi ine nthawi imene sindimadziwa ndikusochi ndiye ndikuyenda nditaulowa nseu uja bwinobwino ndikuyenda ndithu kamtunda kakatali ndinakumana ndi galimoto galimoto imeneyi inandiyimira ndikundifunsa kuti mukupita kuti ndiye ndinayankha "Ah, ndikupita kuti ndikupita uku ukupitako kukuziwa ndinati ayi sindikukuziwa sukukuziwa eya chabwino komano apatu ndikamafotokoza atsogoleri muzidziwa kunena kuti zinthu zina zimene ndikufotokoza zina ndinamva zina nzoti ndimaziona ndi maso anga chifukwa chakuti ino ndi ma age amene pano akukula ndikusinkhuka chabwino eya ndiyeno ndinapezeka kuti ndinayankha kuti ah sindikudziwa kumene ndikupita koma ndikufunika nditachoka kumene ndikukhala ndiye ati umakhala kuti ndiye ndinalibe choti ndingafotokoze ndi funso limenelo ndiyeno anapezeka kunena kuti anandiuza tatiye kuno galimoto imene munali azibambo okwana folo anakandisegulira kumbuyo kwa galimoto yawo kunali anthu awiri omwalira ndiye anandiuza kuti anthu amenewa awa ati apeza kumene kutani uku ukupitako aphedwa kumeneko ndekuti anthu amene anaphedwa msewu wa malawi house pano pa anamanga malawi housing forest munali forest ukamapita ku Soche mm. anaphedwa kumeneko eya ndiye anandiuza kuti pano tatiyeko kuno ananditenga galimoto muja si anali pa polisi ya pa Limbe pa polisi ya pa Limbe imeneyi ananena kuti ah, ineyo jamjenizi wapolisi amene anampeza nthawi imeneyo anapanga kunena kuti ah, kuofani kunadzaza sitinganene kuti kupa- tikupatsani malo kunena kuti mwanayu tipatseni tikamusunga inuyo mutengeni azibambo aja anakana kuti ah, timutenga bwanji mwana oti tangopeza pansewu inuyo ngati boma ndi ntchito yanu ndiye anati ayi ife tikupatsani chikalata chokutsimikizani kuti mumutenge mukakhale naye mwaufulu kuti pasakhale chovuta china chilichonse azibambo aja chifukwa anali atakakamizidwanso mwina ndi mulungu anakakamizidwa anavomereza komano anapanga chiganizo kunja kuno kwa msewu komanso kuchoka polisi kuja kuti ah, guys tikamtenga mwana uyu tione mmakomo mwathu akazi athu mmodzi mwa ife olo iwe kaya ine azikanena kuti mwanayu nde kuti tamutola kwina kwake kapena ife tamutenga kwa mkazi amene winawake watinyanyalira amene tinapereka mimba kwina kwake zokuti mwanayu tangompeza ndi kumu- kumutenga kupanga dongosolo ili sangatani sangavomereze ndiye zomwe titi tipange pano tiyeni kwa mfumu ananditenga kupita nane kwa mfumu aku Soche komwe ndinagonako masiku awiri nditagona mmene kuja mfumu aja anapanga chiganizo chokuti ayitanise msonkhano kukhoza kupezeka anthu ena o- akutsekera amene angavomereze kuti andilere komano mulungunso mu nthawi iyi analipo nane limodzi chifukwa ku Limbe kuja ku Bangwe kuja kuli ana ambirimbiri omwe dongosolo limene limayenda pa moyo wanga wa ine silimawatani silimawachitikira ngati limene limayenera kuchitika papali lokuti ino wina kupereka kalata kwa apolisi kunena kwa munthu kuti mtengeni muzikamulera wina kudzati tiyeni kwa mfumu amfumu nawo abwere ndi ganizo kuti "Ah, tiye tipangiseni msonkhano kuti tione kuti amene angakwanise kukatenga mwanayi azikamulera ndi ndani ndipo msonkhano unachitika anthu aja anabwera panapezekadi amayi ndi abambo omwe anavomereza kuti anditenga azikandilela koma amayi ndi abambo amenewa abambo ankangokhala koma amayi anali asing'anga amatchuka kuti asala kalekalero asala asing'anga asala ku sochi ku phiri la sochi ngati munamvapo ananditenga iwo aja ndikumandilera akumandilera ndithu ndinali thupi lonse ndi zilonda zokhazokha muziwa makhalidwe mmene ndafotokozera ndinali moyo uja okuti ino ndinayenera kuti achite kuyambira sitepe wani kundisamala kumbali ya khungu kufikirano kumbali ya zakudya mthupi mwanga nde zonse zija anakwanilitsa ndinakhala munthu bwinobwino basi ino ndinayamba kuoneka kuti ndine mwana ndinakhala ndithu kwa nthawi yayitali kumene kuja ndiye chifukwa choti pakhomo pawo ndi asing'anga pamabwera anthu osiyanasiyana panazabwera munthu wina yemwe anandizindikira ineyo chifukwa cha maonekedwe anga ndimafanana ndi mayi anga nde anati "Ah, si Molini uyu iwo aja ndikuchoka apo kunyamuka mothamanga kumabwerera osafunanso ndi mankhwala omwe anabwerera aja iwo aja anakauza mayi anga kuti a mwana wanu anasowa kalekale uja sanadziwa chifukwa chimene ndinasowera amayiwa chifukwa anakakhala kuti anaziwa anakayamba afufuza kuti ndapezekako bwanji koma iwo anangobwerera ndikukauza mayi anga kuti mwana wanu anasowa uja ndampeza kwa asing'anga ku sochi kwa sala nde amayi anga sanabwere kumene kuja mwamtendere kuti azamve chinachitika ndi chani monga akuziwa kuyipa kwawo ayi anangopita ku polisi andibera mwana apolisi aa akuberani mwana nkubwera ndi apolisi pa galimoto kuzatenga amayi aja abambo aja ndi a- a- eje ineyo tonse pita kuti kupita ku polisi ya mu limbe titafika kumene kuja makolo anga anapezeka kunena kuti akuchimuna akuchikazi onse anabwera kumene kuja komano awawa amandisungawa kuti atamangidwa ndiye kuti ndakhalanso nawo zaka zambiri ndi chikondi chimene ndimakumana nacho ndi mmene ndinafikira ndinali okuti sindinakakwanisa kunena kuti makolo anga ndi awa amene ndimawaziwa anali amene anandilera pamene pawa chifukwa anandilera kufikira pamene nditasinkhukano kwambiri nditakula ndiyeno kumene ndikuchokera ndimangoziwa kunena kuti ndapezeka motemote koma mmbuyomu sindikuziwa ndipanga bwanji mayi anga bambo anga ndi awa koma amene ndikuwalozawa ali mu selo apolisi anawazunguza mutu kuti bwanji mwanayo akusankha amene mukuti ndi okuba mwanawo bwanji sakuloza inu amene mukuti ndi eniake a ndani a mwana ndi pamene akuchimuna ndi akuchikazi anavomerezana kunena kuti ife tifotokoza china chonse chimene chinatani chinachitika ndipo anayamba kuyala nkhani ija kuchokera pachiyambi kuti ndiziziwa kuti ah, makolo anga anatere anatere anatere anatere kuti ndizipezeka kuti ndakhala moyo osokonekera ndeno apolisi atamva mbali ya kuchimuna ndi kuchikazi anaona kuti asing'anga aja ndi akazi awo ndi amuna awo ngosalakwa akuyenera kuti atulusidwe chifukwa wolakwitsa ndi mayi anga mayi anga analowa muselo komano pa nthawi yowatulusa anapezeka kunena kuti anagamula apolisi aja kuti mwanayu akuoneka kunena kuti makhalidwe anu mene mumafotokozera ndiye kuti simukhala naye bwino mbali yakuchikazi ndiye ndigawa kunena kuti mwanayi ngwa nonse mwanayi akuti abambo ake ndi awa kunena asing'anga asing'anganso nawo ali ndi udindo okhala naye mwana chifukwa ndi amene akudziwa kuti ndi kholo lawo ndiyeno azipita kwa asing'anga azikakhala mwezi kwa bambo ake azikakhala mwezi kwa mayi ake azikakhala mwezi kumene angakhale bwinobwino mwanayi asankha kokhala ndi ndani ndiye molingana ndi mmene amakhalira naye napezeka kuti ndinakhala kwa bambo anga bwinobwino teni yoti ndipite kwa mayi anga inakwana itakwana teni yopita kwa mayi anga mayi anga anapezeka kunena kuti anandipanga nkhanza zija zonena kuti nthawi imene ija ndinkaona ngati mwina mmene amapita polisi kumakalira kunena kuti andibera mwana ndimaona ngati anasintha anapezeka kuti anandimenya ndi musi chifukwa chonena kuti ndikukanika kuti ndikoleze moto ne pamene paja ndinadumpha ndikuthawa kumene ndinathawira ndinathawira kutsidya la mudzi wa bambo anga koma pozindikira kuti kwa bambo anga kuja abwera adzandipeza ndikuyenera kuti ineyo ndibisale nde kuti inali nthawi yozala chimanga ija tizitsamba ta mutchire mujeni tagwafati titani tinali taphukaphuka masamba komano pamalo pomwe ndinabisala ndi msewu Panali pamalo poyera kwambiri koma ndimafunanso kuthokoza Mulungu kuti pamenepopo sanakwanitse kuti angandione. Koma ndi chitsamba chomwe chinalili ndinakwanitsa kubisala anthu ndikumadutsa kamsinkhu kanga kosamakaona koma ineyo ndinali wooneka kuti ndi wamtali kusiyana ndi pamene ndinabisalapo. Anthu a munda ina anangoti zii potengera kuti amadziwa amayi anga kuti mwana uyu akangoti amugwira ndiye kuti basi wafa. Anangoti zii ngati sanandione aliyense anangokhala chilili m'maminda kumadikira kuti chichitike ndi chani. Ndiye mayi anga anadusa, analemba aganyu azindisaka, sanandipeze. Iwo aja ine ndimangowaona. Atabwerera ulendo wawo umene amakandisaka uku, ine ndinavumbuluka pamene ndinabisala paja, ndikuyamba kuthamanga. Kumene ndimathawira sindimadziwa kuti ndi kuti, koma kwathu kwa Bvumbwe konko. Kutsogolo kwake ndinakakumana ndi mtsinje. Mtsinje umenewu atsogoleri unapezeka kunena kuti unali wodzaza ndi madzi. okuda kuti mwina mvula kumtunda kuja yatani yabwera ndipo ndinayamba kulira kuti pamenepatu mayi anga aja anditani andipeza akakhala kuti mtima ofuna kundipeza uja ali nawo ndi momwe aja achinyamata aganyu aja anditani andisaka ndiye ndinayamba kulira nkumadandaula kuti ambuye munandilengeranji mdziko lapansi taonani ndili pano ndikuthawa kutsogolo kwanga kupezeka mtsinje ngati uwu ndilumpha bwanji ndiye ndinayimabe pamene paja mpaka madzi aja anapita anayamba kumaphwera pang'ono anaphwera mooneka kuti mwala wina uwo mwala wina umene amaolokera anthu padera limene lolo ndiye ndinalimba mtima koma kumene kunachoka kulimba mtima kwanga kuti ndingalumphe pamene popo sindakudziwe koma ndinapezeka ndili kutsidya inali miyala yapatali patali koma Mulunguyo amangoyenda kutsogolo kwanga ndiye ndinapezeka ndili kusidya ndadumpha m'madzi muja ndinayima ndikuyang'ana kumene ndikuchokera kuwaona madzi ndinaona kuti a apatu pachita chisomo ndinapitiriza ulendo wanga ndinakatulukira kuchigumula matira kuchigumula chechi kuchokerano ndi kuti kwa vumbwe pali forest ina yake imene inalowa pa chigumula chechi loja mkatikati umu muli forest imene mwemwe ndinatulukira kuti apa sikapa nditafika kumene muja ndinaona kuti "Ah, ineyo ndikuyenera kuti ndibwerere kwa amayi omwe aja asing'anga aja ndinabwerera kwa amayi asing'anga aja nditafika kumene kuja popeza kundiziwa sanavutike ndi kundifunsa mafunso kuti chani chani anangondilandira monga mwa nemwe ndi wawo kuti kumakhala nawo ndikukhala nawo anapezeka kuti awo aja anapanga dongosolo lokuti kumene amakhala kusochi kuja mizimu yawauza kuti achokeko apite kuzalewa kuzalewako anatapita kale atapempha malo kuzalewa kuja okuti apite azikagwira ntchito yawo ya using'anga ija nde ponyamuka kumene kuja anangonitenganso ine ndemwe mwapita kuti

akuyambikanso mmalo mokuti ndikhale mwamtendere amayi aja anayamba kumafuna kumapeza phindu no kwa ine chifukwa chondilera kumene anakhala kundilera timalima kulima kuja kwakuti kuzuka folo koloko mwezi ukuchera muja kupita pa ndime kumakalima ndekuti kusogolo kwa ndime yathu amayika mtengo amene salima kufika pa mtengo umenewu ndekuti kusikulu satani kusikulu sapita ndekuti timayesa kuti tilime tikafike pamene pali mtengo paja tinalipo ana folo koma mwa ana 4 amene timazunzika kwambiri tinali ana awiri ndi mtsogoleri wathu wachitatu koma amene anali kuti anali ndi mwana kale ndiye mtsogoleri uja amaonetsa kuti chimene alamula iwo aja ife tisatani kodi tisalephere tikwanirise mwina Lero- tisana- tisanapite patali kwambiri mwanena kuti kumunda kumene kumakhalako anthu folo Uh, a- ana enawa ndi ana a amayi amene amakusungawa kapena an- anangotenganso ndithu ana ena nkumakhala nanu limodzi chabe mwana wina ndi ineyo mwana wina ndi abambowo achemwali awo anamwalira anasiya mwana wamkazi anamutenga amakhala naye mwana winayu amayiwo amene ndikuti ndi wamkulu mtsogoleri amayiwo m- akulu awo anamwalira anamulera okha mpaka kufikira kuti anachembedza akhala ndi mwana winayu anali mdzukulu wawo ndiyeno timapezekano kuti tikulima ndime ija tikamatiyetu amene paja amene wafika osatinso kuti ulime zaphakaphaka ungopalasapalasa ulime zadongosolo mukafika pamene ayika mtengo paja munyamuke muzipita ku sukulu ku sukulu koti timapita osadya kungonyamuka ndime muja ndekuti kufika pa mjigo pa mjigo paja ujiga mjigo uja kuusiya kaye kutama kusuka mwendowu ujiga mjigo uja kuusiya kaye usuka mwendowu mafuta ozola kulibe chovala chinali chomwe chopogona chomwe chokumunda chomwe cha ku sukulu chom- inifomu tinalibe ndiye kunali kuchedwa ku sukulu kwa deile kokuti tinapatsidwa zibalo apolisi aujeni aphunzitsi aja ndikutopa kutipasa zibalo timaphunzira pamalizaka pa sukulu pazalewa ndiyeno chifukwa chokunena kuti ndimadziwa mmene iwo aja amachitira ndaku- pene pano ndiku- ndakula ndikudziwa mmene akuchitira pakabwera munthu odzafunitsa mankhwala aja mwina ampanga adimiti ndi azibale ake akafuna kudziwa kuti kodi pakhomo pa ana amene tilipo pamenepa ndife m- ndani kapena amaona kusiyanisa mmene timakhalira kuti pamakhala tsankho akafunsa amayala nkhani ija kwa wina aliyense mwana ameneyu ndinangomutola kujeni ku, ku, ku Blantyre kukuteko phindu lake sindimalidziwa ndiyeno ameneyuyu amayalano nkhani ija kuti mmene kumene ndachokera konse munthu uja adziwe ndikuti amene uja akachira akapita abweranso wina afotokozere amene uja akapita abwera wina afotokozere ndiye kuti anthu aja amakhala kwa ine kwambiri kumakhala nane pati kwambiri amandiuza kuti chani mzanga uzipemphera mpaka paja kumene ukuchokera ndi moyo wako chilichonse amayi atitani atiuza komanso ngakhale sanatiuze timaona mmene mumatani mumakhala kuti mumakhala mosiyana ndi azinzako enawa ndiyeno zimakhala pamene pajapo ndikukula komano ndikukulanso m'mavuto ena omwe chabwino ndili ndi moyo komano ndikukhalanso mwankhaza ndiyeno ku sukulu kuja anapanga chisankho chokuti asamatigwiritse chibalo tizikalowa nthawi yonse for ndinali nditamuuza mmodzi mwa aphunzitsi kuti "Ah, inetu ku- kule- kuchedwa ku sukulu mmene ndimabwera kuno si cholinga changa koma ku nyumba chabe amatiuza kuti tiziyamba tagwira ntchito zimene zimakhala zoti zipitsa nthawi deyile ndiyeno sindikudziwa kuti no sukuluyo ndiyipanga bwanji ndi ananena kuti ah basi uzingobwera nthawi imene ukakwanitse kubwera nkhani ndoti uziwonesa kuti walowa chani pa tsiku walowa mkalasi okay ndavomereza ndikumapita ku sukulu koma tikachoka ku sukulu kuja tikabwera ku nyumba sizoti timapeza chokudya ku nyumba ayi timapeza kuti anthu aja aphika nsima adya amene wayambirira kufika wawamba kuweruka akoleze moto aziphika azinzake omwe akubwera azizathu ena a- awiriwa akamabwera pa- awiriwa anali ang'ono inenso ndinali wang'onoko nde kuti nkhani ntchito za madzi zinali ndi ifeyo atatufe anyamuke atenge bigidi mijeni mazigubu za madzi apite akatunge madzi nde kuti pobwera muja apeza nsima yatani nsima yapsa tidye nsima kungomaliza kudya nsima palibe kupuma tachoka kumunda tapita ku sukulu kuchoka ku sukulu kuyamba kugwira ntchito kutunga madzi kudya ulendo ukathirira kudimba kudimbako kumakhala nzimbe nzimbe yosa yosatha dzinja chilimwe kumakhala nzimbe kuti ayi ngati iyi ya chilimweyi mukuchita kuzalewa ndi kwa dzuwa koma mizimbe imeneyo simakhala ngati kuli dzuwa imakhalabe ndi chonde kuti timakhala kuti timathirira madzi nthawi ya chilimwe chija kumakhala mpiru tomato zomwe timathirira tokha ndi pamutu pathu ndiyeno tikaweluka kumunda kuj- kudimba kuja kupita kunyumba ndekuti titunge madzi mudramu muja tinasiyiza jiza imodzi imodzi tidzazise mudramu muja titsuke mbale ndekuti kulibe kusamba kungogona nthawi imene mukufuna kuti mugone pamene muti kunja kufuna kuziyera ndi pamene mukuti tiye ndizilani kuti tizilani kumunda moyo umene uwu atsogoleri ndinakula ndi kukhala ndi nkhanza ngati zimenezo za mmachitidweno a umoyo wanga zomwe zinandipangisa kumaganiza kuti ndikazangoti ndakula ndiye kuti ndizapange za sukulu ndiphunzire ndikaphunzira mwina mwake ndizapeza kuti mwina mwake ndakhala pena pake nanenso ndatola ena ake ndasamala kubwezera pa chimene mulungu adandichitira ku dziko lapansi ndiyeno maloto anga kuti ndiphunzire anakanika chifukwa chonena kuti amayi aja anali ndi ganizo kuti ndikangokula kuti azindikire kuti ndatha msinkhu ineyo no andikwatiritse mamuna uja akandikwatira iwo aja azipeza phindu aziwagulira chani chani mumadziwa makolo adyera zimene akufuna ndiye ine ndita ndimamva mwa anthu zimene amanena zija ndiye ine nditatha msinkhu sindinafotokozere kuti ndatha msinkhu kufikira okha amene atazaziwa nditazionongera ndekha ndeno atazindikira kuti ndatha msinkhu anandipangira pulogalamu yoti ndi- akandisiye kwawo kudeza anandipasa mazira ah, inali fetereza mpunga inali nyengo ya zisangalalo kuti ndipite nazo kudeza kwa amuna awo omwe anapita kumeneko kuti akalime mbatatesi nditapita kumene kuja inali nthawi ya holide ndikuti ah, ndekuti ndikamasegulira holide ikamatha tikamasegulira ndikhala kuti nditani nditabwerera zoti aja apanga pulogalamu yoti ndikakhale kumene kuja ndikapeze mamuna ndikakwatiwe kuti kumene kuja anthu asegula sukulu ndi sitandade seven anthu asegula sukulu komano ku sukulu ine sindikuzatengedwa kuti ndikapindikapire ku sukulu ndi pamene aja anabwera abwera kumene kuja kumapitano mmakomo momene muli achinyamata saizi yanga makomo mwawo kumakanena kuti "Ah, mwali ndabweratu ndifuna kuti mwana wanu akwatire mwana wanga A- akwatire mwana wanu e motani akuti ayi mwana ameneyutu si wanga iyayi mwana ameneyi ndinangontola ndamulera ndiyeno ndifuna kuti mu- akwatiwe ni mwana wanu akatero no azilima ndizizatenga zi- zinthu zina ndi zina zimene ndingamapeze ngati phindu nde makolo aja si nawo amakhala ndi jelasi kuti ndiwapase mwana wanga amukwatire mwana wawo iwo azatenga phindu ineyo kuno kwa mwana wanga sindimafunako phindu nde anthu aja amabwera nkumazauza ine kuti amayi ako anabwera zatana zati penaso azichemwali ake a anyamatawo pakhomo paja mabwera mazandiuza ndiyeno ine napangapanga chiganizo kuti ah, awa sanabwere kunoko ndi cholinga chokuti ndizathandize mwina awo tiyapetereza munda kapena ndizasiye zinthuzi kuno anafuna ndi, ndi moyo wa upandu ndiyeno zimene ndingapange pano ndikhale chete koma ndipange maganyu olima ndinyamuke ndipeze chani ndipeze transport ndibwerere kuzalewa kumene ndimakhala ndiye nthawi imene ine sindimadziwa kuti mtsikana mtsogoleri wathu uja wakwatiwa wapeza mamuna kumene kuja ukuno ndakhalira nthawi yaitali ku Dedzako pafupifupi chaka ndili ku Dedza nditakhala kumene kuja ndinapezekana kuti ndinapanga ganyu yolima kukumba mbatata m'minda mwa anthu kukadzala nyemba m'madimba basi ine ndikupeza ndalama nkunyamuka kuti ndikutani chikonso chothawa nachoka kumene kuja kukakwera basi kupita pa zalewa ndafika pa zalewa poti ndingafikire tsopano kulibe mayi anga kulibe bambo anga kulibe naliyense amayi aja nde akundikana akanimemera chiwembu uku ndifikira kuti ndinapita kwa m'bale wanga uja mtsikana amene ali mtsogoleri wathu uja kumudandaulira kuti "Ah, ineyo amayi itu nditenga pano pita nane kumuzi sanapita nane chifukwa chokuti ndipite ndikathandize madala kumunda komano amafuna kuti akandipezere mamuna kumeneko nditani ndikwatiwe nde ineyo zoti ndingakwatiwe sindikutani sindikufuna chomwe ndikufuna ine nchokuti ndiphunzire sukulu ndizakhale pena pake ndizasamalenso ena awiri kaya atatu komano sindikufuna kuti ndizakhale mmene ndilimu komanso ndizakhale ni mbiri ndikufotokoza mbiri yanga ndili pena pake ena anga azitengapo chitsanzo ndiyeno m'bale wanga uja anayankha kuti a ine ndatani ndavomera koma uziwe kuti mamuna anga amene ndakwatiwa naye ndi wovutika sindikhulupira kuti angavomere tizikhala nawe komanso tizikhala moyo wovutika mbali ya chisamaliro tipanga bwanji nde namuuza kuti usadandaule zomwe ndipanga ine ndizipanga zomwe timapanga tili ndi amayi zija umapanga chani ndiyeno namuuza kuti sumaziwa inetu ndimati makope timagula tokha ana timagula tokha timatola nkhuni zija kuzibisa kumphambano kunjira akamatizusa kuti tipite kumunda muja timakhala kuti tapita kale kumsika takagulitsa mtolo wa nkhuni kuma restaurant timagulitsa nkhuni kumene koko m'bandakucha uja mapitisa nkhuni zija kagulitsa ndalama zija kumagula kope cholembera kumasungitsa makolo osamaziwa chifukwa olo udindo otengapo kope kutigulira kope sanakhale nawo zimene zija timagula tokha nde mkulu wanga inuso simatani samadziwa timapanga zimenezi nde ndinamuululira kuti makope ndimapezeka nawo aja timatola tunkhuni kumakagulisa koma inu simumaziwa nde panopa ndiziwaza nkhuni zomwe zija ndizigulisa ndizigula makope mafuta ozola ndizipita kuti ndizipita ku sukulu mamuna wako ndiye usatani kodi usadandaule komanso ndili ndi ganizo ndifuna kuti ndipange ganyu munda ndilime ndikalima tizithandizana tizitani tizidya chimangacho komano ndimafuna kuti ndizichita bizinesi uzipanga bizinesi yanji ndiye ndinamuza kuti ah dikira uwona ndiye ndinatola nkhuni zochuluka zomwe ndinakagulisa ndinagula mafuta ophikira ndinagula zinali mm, soda shu- ujeni shuga ndinalimisa ndinalima mmunda ndinalandira bigiri ya chimanga ndinakagayisa ndikuyamba kupanga bizinesi ya akadyabwerere mwina akadyabwerere mwina mumaziwa zija zitali zitali zimakhala za mgayiwa zija zimene ndinkayamba kuti ndiyambe kugulisa ndiye ndinapita ku sukulu kapempha kwa aphunzisi sitandade seven kuti "Ah, aphunzisi ndi- ndinasiya sukulu pa zifukwa izi izi izi izi izi ndiyeno ndabweranso ndifuna kuti ndi- ndiyambire sukulu koma ndibwera ndi bizinesi m'manja ndikakhala kuti tili mkalasi bizinesi anga ndiziyisunga ndikakhala kuti pa break ndizigulisa kuti ndalamayi izindithandizira mu zinthu zina ndiye aphunzisi sanakani anavomera ndinayamba kupita kusukulu panatha mwina temu yoyamba inatha ndikupita kusukulu kuja yachiwiri amayi aja anazindikira una kuti ndili kwa mwana wawo mwana wa akulu wawoyo anabwera kumene kuja ine ndili ku sukulu sindikuziwa chilichonse ndikutenga zovala zanga ndikukaziponya kumphambani ndi pakantundabe ndithu pamene pali nyumba yakepo ndi pamene palowera msewu wopita ku nyumba kwakeko pali kantunda anakaponya kumphambani kumeneko kunena kuti akangobwera pano usamulandirenso ngati uli mwana wa akulu angadi ndinakulera akulu anga atamwalira nde usandipangise kuti ndizikukumba mene pakhopako pano akabwera sataninso asafike poti wathawa kwathu wakudedza iye uja sanapenge chisankho naye sanakhala chiti fo anaya kuti adzoti ndiovuta ine ndabwera kusukulu ndinamva ndi anthu kuti zovala zako zili kumsewu inenso ndatola kundikaniza ati ukatole wekho uzipita kwanu ndizipita kwathu eh kwathu ndikuti ndekuti kwathu ndayiwala sindikuziwa pamene pano ndakulano kwambiri kwathu sindikukuziwa mini basi kuti ndingakalondole kuti ndikuti ndikuti sindikuziwa ndipanga bwanji ndinachokano pamene paja nditatola zovala zanga zija ndikulira kumapita ku msewu ku turn off ku Zalewa kuchokera msewu wa Lisungwi timakhala msewu wa Lisungwi amapita kuti ku Lisungwi kuchanga timakhala chitunda chimene chichi ku trading kunali pakantundabe ndithu pa Zalewa paja ndili munjira ndikupita kuse- ku- kunsewu ku trading iku komano ndilibe chiganizo kuti kodi ndikapita ku trading ndikakhala pati kodi ine ndikapita kunsewu trading ndikayambiranso moyo uja ndinali nawo ndili mwana uja kodi nanga ndikapita kumeneku ndikatani ndiye kuti misozi ikungotsika pamenepa kukumana ndi mtsikana wina wake amayi ake ndi bambo ake timakhala dera limene tikuchokali kuntunda kunono kumene kuti kutse kucheni kunsewu wa Lisungwiwu anakwatiwa ndi mnyamata wina oyitanira maminibasi ku Zalewaku pa trading ndiye banja lake lavuta akupita kwa mayi ake akatani akafotokozere ndi pomwe no anakumana ndi ine ndikungolira Molini bwanji ine ndikufotokozera kuti ndikuchoka ku sukulu ndangopeza kuti amayi atenga zovala zanga azaziponya kumphambani akuti ndizipita kwathu ndiye kwathu ndikuti kuti amene ndimaziwa zoti ndi makolo anga ndiwo koma iwonso amakhala mudayale akulengeza nkhani zondikana kuti ine sakundira sakundiziwa pano uyu uyu wanditenga akundirani akundisunga ndikupanga koma sikuti angondisunga ndikuzithandiza mwanjira zina ndekha akubweraso ndithamangisa sindikuziwa ndingapange bwanji ndiye nsikana uja anati a pasavute ine ndimati ndipita ndikauze mayi anga zimene apanga amuna anga tiye tizipita kuti tizipita ku nyumba ananditengera ku nyumba kwake momwemuno ku nyumba kwake kuja kuli amuna ake ndi nzawo ndiye ku nyumba kuja titafika napeza kuti Amuna ake aja atuluka ku bafa, mnzawo ali m'nyumba. Amuna ake aja anayamba kumulusira iye uja kuti, a, ukuzataniso? Anati, a, ndakumana ndi m'bale wangayu koma akuoneka kuti alibe pokhala ndiye ndifuna ndikumusiire chov- zovala zake zimenezi m'nyumbamu ndikatere ndibwerere naye kuti ku nyumba kumene akuchokera. Nanga ndingamangoyenda naye zinthu zizili m'manja? Ndiye anati o chabwino. Ndiye zimene timalankhulana zimenezi kuti mnyamata mnzake wamamunayo ali m'nyumba ine sanandione. Atamva zimene zoti "Ah, munthu afuna kusungitsa zovala asangamayende nazovala m'manja anatuluka kuti andione Ana- anandifuna munthu anandikonda nyamata uja atandikonda nyamata uja ananena kuti "Ah, mulamu kodi chikuchitika pamenepa ndi chani nanga muli naye ndani ndiye nzanga uja adaifotokoza nkhani ija mwachidule kunena kuti uyu amuthamangisa kwawo koma kwawo kweni kweni samakutani samakuziwa ndiyeno makolo akufuna kuti akwatiwe koma iye akutani akukana safuna kuti akwatiwe ndiye akukana iwe ungamakane banja ndikukwatira ndi ine ngati zocheza ndiye namuza kuti ineyo sindifuna banja ndifuna kuti ndizipita ku sukulu komano panopa ndi mmene zilili ku sukulu ndingapite bwanji popanda pokhala china chilichonse ndingakwaniritse bwanji kuti ndipezeke ndipita ku sukulu ndiye uja ananena kuti a basi za sukulu zisiye ndikukwatira ndinalibe chisankho china chilichonse pa nthawi imeneyi chifukwa kuti uyu afuna kuti andikwatire andipase malo okhala awo afuna nditakwatiwa kale ndi kale ndiyeno ine ndinavomereza kunena kuti ah okay chabwino koma sizingangotheka kuti ndikwatiwe pa ine ndi mwana dongosolo la banja sindikuliziwa kuyenera kuti tikambirane kuti sibanja mzanga uja m'bale wanga amene tikuti tabwera kunyumba kwakeyo anamuuza kuti "Ah, ndiye mukatengedwe kwanu apite kwawo ngati zichitike tsiku lomwelo ndiye anati a zimenezo sizophweka kuti ndingapange tsiku lomwe lino lerolo tiyeni khalanayeni kunoko ine ndipange dongosolo ndikatenge azibale anga ndipite nawo kwawo tikaonekere ndimutengeretu kuti ndizikhala naye nyamata ujadi sanachedwe anapanga zimene zija koma sanali mnyamata anali mnyamata woti wakwa- anakwatirapo mkazi wake anamthamangisa banja koma ine sindimadziwa anamthamangisa banja kumapita kwawo iye uja kumakhala ngati bachala ndiyeno anafuna kuti no akhale ngati wasintha akazi ake aja akwatire no ine pazifukwa zimene anaona ndi akazi akewo koma ine ndinazaziwa iye uja atandikwatira kale nde anakatenga anthu kwawo ndikubwera nawo kuti kunyumba kuja kudzanditenga ine kuti tipite kwathu kuja koma kumene kuja anati- anatithamangitsa ineyo akuchimuna aja tonse mwabwera zatani kuno munyamuke mudzipita amene simumamudziwa kwawo mfunse bwinobwino akufotokozerani tidangomtola nkhaniyi ndi yayitali tiloleni kwa lero timalizire pamenepa ndipo tiyipitiriza mu vidiyo yathu yotsatira kodi nkhaniyi inatha bwanji osaiwala kuti pano tikuyankhula mtsikanayu moyo wake wafika pamalo amene akufunitsitsa atatulukako lero lomwe kodi zinthu zafika potani tikumane mu part 2 yomwenso ndiyomaliza ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo factory 265 media